Moni moni, iyi ndi nkhani ya Lida Baarova. Sindikudziwa ngati anthu okonda history mukuidziwa. This is part of history eti yakalekale inachitika nthawi ya Second World War yokhudza Adolf Hitler ndi gulu lake. Tengani chakumwa ticheze ma 1930 chakuti umu nthawi yonena kuti Third Reich inali itakwera eti itatenga mphamvu imene ndi chipani chomwe chinali cha chipani kapena tinene kuti government ya adolf hitler nde adolf hitler anali ndi ma generals ake amphamvu eti ovuta Ma- ana- anangotengana kagulu kovuta kokhakokha ka- kagulu koti eh, sindikudziwa kuti gulu lonse opanda oletsa anzake zinthu zankhanza zimene amapanga eti kuti anthu first of all adapangana kunena kuti amafuna kuchita take over europe eti amayamba ndi ma annexation aja adzingotenga ma- dziko one by one kuchita take over zinayipitsitsa zonse zinali zoyipa koma zinayipitsitsa tsano pamene analemba buku lake la Mein Kampf kufuna kunena kuti azimise ma ayuda onse awaphe ayuda onse ndikukhulupirira anthu ambiri munawerenga bukhu la diary of anne frank eti kuti anthu ali ndi background pang'ono eti well ali ndi background ya mmene zinayendera mmene ayuda anazunzikira ndi mmene amaphedwera eti ma concentration camp chanichani nde iyi inali zisanafike pachimake eti Govern- government yawoyo itachita take over ali anthu akuluakulu kwambiri nde mmodzi mwa ma generals ake anali joseph goebbels anali woyipa moyo munthu woyipa magulu woyipa moyo mmene alili a hitler anali woyipa moyo aliyense akuwadziwa nde one of ma generals ake anali joseph goebbels joseph anali wokwatira anali ndi ana 6 mkazi wake anali magda nde anapatsidwa ntchito yoyang'anira propaganda minister of propaganda as well plus entertainment industry chanichani ya kumeneko uko nthawi imeneyoyo chimene amayang'anira entertainment industry chinali chonena kuti amafuna kuonetsetsa kunena kuti filimu iliyonse yomwe itatuluke idzigwirizana ndi propaganda yawo kunena kuti aliyense adzitsati idzikhala yotsatira ndi zomwe iwowo amaphunzitsa kunena kuti anthu muzikhala otere otere kaya ayudawa muziapangisa kuti azioneka oyipa chonchi kuti anthu aziwada kwambiri plus nso basi timauthenga tomadzera m'mafilimu kapena mu nyimbo tonena kuti tizikhala tokuzika chipani chawo nde nthawi yomwe amagwira ntchito kumeneko uko poyang'anira mafilimu eti filimu iliyonse isanatuluke amayenera kuiona kaye nde anakumanako ndi mtsikana uyu dzina lake lida lida baarova kwawo kwenikweni kunali ku czechoslovakia dzinalo limandivuta kwabasi la czechoslovakialo nde mundikhululukire lida anali ndi amayi ake abambo ake ndi sista wake nde zinayamba kumuyendera eti za acting izi anapezeka kuti ku germany kuja amutenga amachita fiti mtsikana wokongola ma, ma role amene amampasa kuti azipanga mmafilimu anapezeka kuti anapanga act alongside actor otchuka pa nthawi imeneyoyo wa ku germany ko anali wokwatira actoryo koma iye anapezeka kuti anayamba kuzemberana naye anayamba kupanga chibwezi anakhala mg2 wake nde ali nzaka 23 ndi pamene amazakumana ndi joseph goebbels anamuona joseph uja zinamkomera kwa basi kuti "Ii, ndafika pokumana ndi anthu oti akuluakulu amboma eti atakumana ndi joseph goebbels atatulutsa filimu yawoyo anapezeka kuti olo ndi hitler yemwe anakumana kucheza mpakana anayitana kuti ii bwerani mudzadye anapita kukadya kwawo kwa hitlerko kuti ee afikapo mpakana kumayitanidwa ndi anthu apamwamba ngati amenewo eti nde zinamkomera kwa basi anali munthu oti anali ambitious amafuna kunena kuti career yake ipite patali kwambiri nthawi imeneyoyo analandira mwayi opportunity yonena kuti achoke ku germany apite ku hollywood akapange act mu filimu ina yake koma atapezeka kuti wapezeka mma circle za anthu ngati awawa anaona kuti ee kuli bwino ndikhale pompa anthu awawa andikweza andipitisa patali anapezeka kuti goebbels uja anamuyitana ati tikakumanenso tsiku lina tikakumanenso nkupeza kuti wayamba chibwezi ndi goebbels amadziwa kuti goebbels anali okwatira anali ndi ana 6 koma chifukwa choti nayenso amafuna kuchita advance anasanduka mg2 koyamba chibwezi cho amachipanga mwanseri nde iye analibe nazo ntchito kuti anthu apanga zo- zankhanza zotani anthuwa ndi oopsa motani iye amangoganiza kunena kuti ndipite patali basi kenako chibwezi chija chinasiya kukhala cha nseri anayamba nokupanga zozionesera azinyamuka azipita kaya mmakonsati azitani nde angakhale amayendanso ndi mamuna wina wokwatira uja wa filimu amapanga naye filimu uja mamuna winayo amadziwa koma anaona kuti ee a- asalimbane nazo zimuthandiza ndi iye yemweyo kuti ee anthu akuluakulu ngati awa eti nde anangozitani anazisiya anapezeka kuti a lida aja chibwezi chapepa mpaka nakutha 2 years akupanga nayebe chibwezi goebbels uja mpaka anayamba kupezeka kuti akumajambulidwa m'manyuzi mmachani osaopa ayi kukhala mg2 mistress ochita kudziwika kuti a goebbels akuyenda ndi lida nde mkazi wake wa goebbels zinamubowa magda uja kuti aa zachita kufika apapa magda anapeza kuti amachezanso kwambiri ndi wina mwa ma generals a adolf hitler nde anaona kuti amuna angawa asanditopetse ndikhoza kuwachita divorce ndikhoza kuya- kutengana ndi general winayo nde ananyamuka mwa ulemu wake anapita kukampempha adolf hitler magda uja no tsopano a mg1 kuno kuti ineyo amuna anga mwaona nthawi yonse iyi akuyenda ndi mtsikana uyo ndatopa nazo nde ineyo ndikufuna kuti ndichite divorce ndikachita divorce ndikwatirane ndi general winayo hitler ataona anaona kuti "Eh, izi zindisokoneza chifukwa chonena kuti wani mapulani ake oti achite konka europe atani zonsezo zimatsamira pa, pa point yonena kuti amazionetsa kuti ndi anthu ogwirizana kwambiri mchipani mwawomo mu boma lawolo anthu ogwirizana aumodzi amene ali okwatira mafamilies awo okhazikika ndi anaona kuti zikati ziyambike zimenezozo goebbels uja kuti aziwe kunena kuti mkazi wake akunena kuti afuna divorce if ati afuna kukwatira general winayo zibweretsa mpungwepungwe wa mkatikati nde paja pena paliponse pamene pali mpungwepungwe wa mkatikati ma empire oterowo amagwa mwa simple eti nde hitler anaona kuti ah, izizi zindisokoneza government yanga ikhoza kupeza kuti yagwa mapulani onse kukanika chifukwa cha kansikana kenakachi ndi anaona kuti izizi sizimthandiza then ngati iyeyo ndi amene anali ndi authority yamphamvu pa onsewa amamuopa almost to a point of worship eti nde anamuuza magda uja kuti ndakumva dandaulo lako usadandaule nditani ndichita fix usathese banja lako limene ndi banja lako sikanayo tithana naye hitler anakakambirana ndi goebbels goebbels ananena kuti "Ah, its okay ineyo ndikhoza kuchita divorce ndinkwatira mkazi uyuyu ne hitler ananena kuti sizikuchitika zimenezozo chibwezi ndikukuwuzani kuti chatha anachita oda kuti chibwezi chija chatha usazayankhulane nayenso nkumutumiziranso uthenga lidayo kuti lida from now on chibwezi chimenechocho chatha ndisakuonenso kusokoneza banja ilili alida aja anali akudikirira nthawi imene a goebbels iwo anali atawuza kunena kuti ndimusiya mkazi wanga ndikukwatira anali atatchokerera khosi pamenepo akudikirira kuti ine ndikhala mkazi wa goebbels nkuzangozindikira kuti hitler kuti wathesa chibwezi chawocho nde zinapeza kuti sizinayende mene amaganizira anapezeka kuti chibwezi chija chatha kuti abwererenso kukapanga acting chitseko chilichonse chatsekeka all of a sudden chitseko chilichonse ba sanapasidwenso filimu ina iliyonse samaloledwanso kuchita act sanaloledwenso kugwira ntchito ina iliyonse ku germany ndi anazazindikira kuti ee nkhani yasintha ngati hitler uja afuna ampange prove mkazi wake wa goebbels uja kunena kuti ndazithetsa izizi sizichitikanso nde samafuna kunena kuti goebbels azayankhulanenso ndi lida lida ujanso amachita mantha goebbelsinso amaziwa kuti "Eh, a- adawa awa sindingalimbane nawo nayenso anakhala phee sanatani sanamuchitenso contact lida uja ndi lida anakwanitsa somehow kuthawa anatuluka mdziko muja anabwerera kwawo ndi makolo ake ndi sister wake chifukwa chilichonse chinauma kwa onse sinali yekha just because awo anali abale ake nawonso anayamba kukumana ndi zovuta kenako ndi mmene nkhondo ija imazayamba second world war second world war yabwuka iye anali atatuluka mu germany muja kumene analiko anapezeka kuti anapeza mamuna wina mamuna wake anali comedian anamukwatira atangoti kumkwatira brother wake wa mamuna uja nkuzazindikira kuti aa inu si lida uja ankayenda ndi a, a, a, a joseph goebbels aja ati eya ndi ameneyo ati iweyo nde ukapezeke ndi mkazi oti anakamayenda ndi goebbels anapezeka kuti anampanga chani mamuna uja onse kumutsekera chitseko kuti iwe ndi wopusa kwambiri sungayende ndi munthu onena kuti amayenda ndi satana ayi anapezeka kuti mamuna uja breakdown kukhumudwa mpakana anamuthawa mkazi uja kusamuka kupita ku america A- a- a Lida nanga atani anachoka ndi makolo ake kupita ku dziko linanso kumene kuja anafika anthu amati akamuona ali ah si lida uyo amayenda ndi go- goebbels uyu anthu iye ndi yemwe uja basitu ntchito osamayipeza chilichonse osayenda anasamuka anapita ku italy ku italy anthu akamuona ah, ah, nanga si vuto lake munthu uja nkhope inali yodziwika ankajambulisa zimankomera akamajambulisa pamene pajapa ndi akuluakulu amboma komano zithunzi zija zimazungulira dziko lonse anthu amaziona m'manyuzi akangomuona nkhope yake si lida uyu ankayenda ndi goebbels basi chitseko chilichonse chitsekeka mpakana nkhondo ija inazatha eti ma allies amene anali america britain russia anachita anagonjesa germany atagonjesa germany iye uja anachita decide kuti ah odi ndibwerere kutiko ku germany kaya chifukwa chani koma anali limodzi ndi makolo ake ndi sista wake anagwidwa panjira owagwira kukhala ma allies tsopano ma americans aja ali iwe si iwe unkayenda ndi goebbels uja ndekuti unali spy uli ndi zinsinsi utiuza zinsinsi zake iyeyo ah, iye ayi chibwenzicho chinatha iye cha njani no anagwidwa iyeyo sista wake ndi mayi ake kumawachita interrogate iye anakhala atamangidwa chaka ndi half akuti ndiye kuti ndiwe spy ungayende bwanji ndi munthu ngati ameneyoyo nde zilipo zomwe ukuziwa mutiuze zinsinsi abambo ake anayesera kuti akachite break in aka- akaabe akazi awowo awathawise anaomberedwa ana, anaomberedwa miyendo yonse anasanduka olumala amayi akewo akuti anamamenya anamwalira under interrogation nde sizikuziwika kuti anachitidwa nkhanza zotani kufika poti amwalire m'manja mwa masojazi ama allies chifukwa chonena kuti lida anayenda ndi munthu ameneyoyo eventually lida ndi sista wake uja anatulutsidwa sista wake kupezeka kuti palibe china chilichonse chomwe chimayenda pena paliponse just because anali sista wake wa lida mpakana anangotopa nazo anakakwera pa tall building anadumpha kuzipha anapezeka kuti atakhalakhala lida uja anapita mpakana ku mental anakakhala ku mental for some time depression kunena kuti moyo wake palibe chilichonse chimayenda kenako anachoka kumene kuja anakumana ndi dokta wina wake anamkwatira koma doktayonso sanakhalitse dokta uja anamwalira anamwalira zakezeno nde lida uja anakhala ngati at least ali ndi pokhala nyumba ya dokta ameneyo mume- pamene amatani amakhala analibe nzake aliyense palibe amene amafuna olo kuyandikana naye chifukwa anali ngati matenda opatsirana onena kuti A- ukangomuyandikira aliyense aziti e umayankhula ndi lida basitu moyo wake wonse amakhala yekhayekha mpakana anamwalira mnyumba mwake yekhayekha anthu osaziwa anachita kuzampeza ankakayang'ana ndani kuti "Iya, lida uja anamwalira koma anali atakalamba koma anafa yekhayekha chifukwa choti aliyense amamusala kunena kuti ndiwe munthu wanji olimba mtima kuyenda ndi mamuna ngati joseph goebbels munthu woyipisisa amene anapha anthu limodzi ndi hitler kupha gulu la ma- la ayuda ndikumati ayuda sindu- a- opha ma Jews mmene anapangira muja nde anali ostracized kufika nthawi ya imfa yake zonsezo chifukwa cha chisankho kuti- chifukwa chonena kuti amayenda ndi mamuna onena kuti ali- ali ndi mkazi wake analibe nazo ntchito zonsezo iye amangoyang'ana advancement yo- yake kumafika point yofuna kunena kuti joseph uja amusiye mkazi wake ndi ana 6 amtenge iyeyo koma decision yake choice yake imene anapangayo inazunzisa family yake yonse komanso iyeyo anazunzika mpakana anafa yekhayekha nga- koma mukudziwa mmene a goebbels iwo zinawathera ndi akazi awo ndi ana kunena kuti kumapeto wake nawonso nkhondo itayipitsitsa anangotenga poison cyanide kuwapatsa ana onse 6 kwa akazi wonso nkumwa nawo abambo nkumwa kudzipha onse chifukwa choti amadziwa kuti dziko silidzaonekeranso chimodzimodzi imagine zomwe anakumana nazo magdayo ndi abale ake just because anachita chibwezi ndi goebbels nde mkazi wakeyo magda ndi ana ake akanati akhale moyo akanakumana ndi zotani nthawi zina ma choices odzikonda ndi oyipa amene timapanga amapita patali amachita affect ndi kuf- ndi kuvuta amachita affect ndi kuzunzisa anthu onena kuti sizikuwakhudza mukhale ndi madzulo abwino